Amwene munamvapo za ma spy? Eee ma spy anthu amene amatha kulowa dziko la eni kupita kumene kuja kuti akakhale akazitape mwazimvetsa eti akazitape amenewa ma spy ee maiko amene amakhala ali pa mpikisano even friendly countries America, UK, Germany, Russia, China, Japan, amatha kukhala ndithu ndi anthu akazitape kuwatumiza eya akakhala ku russia nthawi zambiri amagwiritsa ntchito atsikana okongola mm. atsikana okongola koma ali ma agents ogwirira ntchito ndani? boma ndiye amatha kubwera kumene kuja akufuna apange infiltrate ma officials ena ake a America kapena ma officials a dziko lina lake eh ndiye amatha kubwera kumene kujako ndithu eyaa ndi mission yawo basi kumakuona iweyo kuti umakonda kupita kuti aah bwana amene aja amakonda kumwera pakuti pakuti iwo aja amalolera kupita kumene kuja kumaka spender ndalama cholinga choti azangopeza mwayi okumana ndi ndani ndi iweyo tsiku lina lake iwe ah ndacheza ndi kamkazi kena kake ka bho manambala mwasinthana kumacheza kamkazi kaja kali ka spy basi kayamba kucheza nawe iwe zonse tayale chibwenzi ndithu chabwinobwino mapeto mwake kayamba kumakufunsa mafunso ziwiri zitatu iwe uziyankha nanga so akomedwa eh hey, umayankha iye uja kutenga zimene zija akutumiza kuti kwa mabwana ake kwa kumene wachokera amenewo ndi ma spies Okay? Ndiye pali gulu lina la maspies lomwe limatchedwa kuti ma sleeper agents. Eh, kufanana kufanana kwawo onse ndi ma agents. Koma awawa ndi ma sleeper agents. Ndi ma sleeper agents amakhala ati? Funso limene ena mwa inu mwandifunsa ndi limenelo. ma sleeper agents eh, amakhala ma spy koma amasiyana ndi ma spy awawa chifukwa ma spy awa akamati akubwera amakhala akudziwa ntchito yawo ok amakhala akudziwa ntchito yawo amakhala akupita kukamenyeratu akuziwa chokapanga pamene paja strategy akuiziwa ma sleeper agents si- amakhala asakuiziwa ntchito yawo ya titha kutero amakhala asakuiziwa ntchito yawo akamapita kumalo kuja amakhala asakuiziwa ntchito yawo mwachitsanzo um, ma China amatha kungotenga ana a sukulu kuwatumiza mwadala. Atenga ana 100 kuwapatsa ma scholarship, mupite mukaphunzire ku ku America. Okay? Eh, ana aja sanawauze chochita. angowauza kuti mwapeza ma scholarship apanga sponsor mupite mukaphunzire ma university abwino abwino zonse akulipirirani scholarship ya ana. Oh, oh yes. Do we need any? No, we just go. Nde ana aja they go kumene kuja akayamba kuphunzira, they make friendships, they integrate. Eh, yeah. Ndi amakhala kuti masukulu mene atumiza muja ndi masukulu kumenenso ku America kuja kumapitanso ana amabwana ana anthu onena kuti ndi amphamvu kwambiri eti ana awo amapita kumene kuja iwowaso atumiza ana ana aja kumene kuja ana aja kumene kuja they are making friendships bwino bwino kukula ayi kupanga ma graduation iyi kupeza zibwenzi ana aja akati "Ah, I don't want to come back okay eh kukwatiraso mwina kumene kuja ndi atafika level imene ija akwatirana kapena akhazikika kugwira ntchito kumene kuja alowa mafa- ma- ma companies akuluakulu aja kugwira ntchito ndi amangozalandira no uthenga no kuti kuli phone call eya mukufunika ndi anthu aja amapita eh, kaya awauza tambwerani kaye kuno abwera ngati ku holiday ndikuwabweresa ku meeting eya ndikuwafotokozera hmm. inuyo boma dziko lakupangani sponsor kukutumizani kumene kuja kuchokera muli ana nthawi yonse ija dziko linali nanu cholinga cholinga chake ndi chakuti chakuti chakuti panopa inuyo mwafika muli mwakuti mwakuti muja tikufuna muzitipasa information yakuti yakuti yakuti oh hey muli kale mkati muja eh mwinaso nthawi imeneyonso mwatengaso citizenship muli mkati muja ma americans aja akukhulupirirani mwaphunzira konkuno mwakulira konkuno mwakwatira ntchito mwapeza konkuno inu ndi american akuchita kukuitanani choncho eh koma muli mkati muli nthika eh nde amati okay okay basi Kuyambira panopa mwezi uno tiziyembekezera ma files ochokera kwa inu muzitiuza muzitiuza. Basi anthu ali mkati muja ndi amene no ayamba no kupereka no chani information. Amenewa amakhala ma sleeper agents. Ma sleeper agents amakhala choncho. Ma sleeper agents ndi ma spy ndi chimodzimodzi onsewa ndi ma agents otumikira dziko ili komano tactic yawo imakhala yosiyana. Ma sleeper agents imakhala long term. Akamapita muja sikuti amakhaliratu kuti amapita ama, imakhala long term ndi amapita ndi kukapanga naturalize kulowerera bwinobwino dziko lija bwinobwino eti kubwera ku Malawi kuja iyi kuphunzira kumene kuja iyi kuima nawo MP eh basi ino ah uyu ndi wathu uyu amene ndi wathu bisi nokuti uyu ali mu Israeli eh mwachitsanzo eti mwachitsanzo eh ah ndi wa konkuno uyu amathandiza anthu mpaka inu kumusankha kukhala eh MP kujaso iyi mpaka minister ali sleeper agent mwaona eh? nangopereka ichi ngati chitsanzo chabe eh, ya um, ambiri ma sleeper agents amasaitira amatha kutenga anthu ngati amenewo kapena kutengera mtundu eh, ya kuziwa zoti monga mmene kulili ningoyerekeza ngati ku malawi eh? eh, iniyo nkuzayang'ana kuti kodi muchipani chakuti chakuti mucha amene angatitumikire ndani ndikumati ah, mmene muja Musadandaule muli asena mmene muja asena anzanga oh muli asena anzatu eh alimo ta taitanani tipange meeting eh koza ah, inu asena eh muli mkati mu mbuya eh mbuya ndili mkati mu mbuya okay eh mbuya kuli mission ya asena oh mission ya asena eh ndetu kudalira inuyo mkati inuyo muli mkatimo mumaziwa zonse bwinobwino asena uku akufuna information